na ihe kere igbo agbụ bụ ihe anyị na-akpọ osu amadụ na ọbịa sị na ndị nke a bụ ndị nwe obodo na ndị nke ọzọ bịara abịa ọ na ha bụ ohu mana tutu nwa onye igbo malụ ya bụ ihe bụ nke a kpọrọ caste system bụ nke mere originate completely n'ụwa niile bụ ndị bu ụzọ practicebe ya bụ the present day Asia India to be precise. ọ dị mma ndị be anyị ọ bụ ọzọ Chimereze ee ka ị na-ekiri ee oke dibịa na Ugbawka ọ bụ ya bụ ee ọzọ echibe eziokwu eze nke mbụ na mbụ n'obodo Enugu ee oke dibịa bụkwa ya bụ ee onyeisi omenala na Ugbawka anyị ekene gị ọzọ
ọ dị mma tata ị ma na ikwu amaghị ibe ezi ya gịnị mere na ndị Igbo nọ otu ha si nọrọ ugbu a ihe ji ha ihe ahụ miri emi butere eh, na udo adịchaghị n'ala Igbo ọ ya ka anyị sị ka a bịa maka na onye na-amaghị ebe mmiri si maba ya ọ gaghị ama ebe ọ ga-esi wee bee
ya dịkwala unu na mma asị m igbo kachaa nụ igbo ṅụrịa nụ igbo birikwe nụ a ka m bụkwa ọzọ Chimereze chi ya nwe eze na Ugbawka mụ ka unu na-anụ onu ya na ajụjụ ị jụrụ ọ bụkwa na ezigbo ajụjụ m ji wee ọtụtụ oge m kpọọ gị ezi nwa afọ Igbo maka ọtụtụ ihe niile ị na-eme na media bụkwana ka ọ ga-esi wee banyere anyị bụ ndị Igbo na ka anyị ga-esi wee nweta ihe anyị furu efu wee bịa jụọ ajụjụ a tata ọ dị ogbu mana anyị ga-esekọta ya n'elu ga-enyekwanụla anyị aka inwe ezi nghọta na ya bụ ajụjụ ihe kere igbo agbụ bụ ihe ndị be anyị kpọrọ mgbamgba mgbamgba bụ na mmadụ bụ ofu na obi bụ ofu o wee luo o nwere ihe mere obi anwa ọ bụghọzi ofu obi nwa onye Igbo abụghọzi ofu ọtụtụ afa wee nwee ike wee batabazie maka ọ ga-adị mma na anyị na-asị ndị mbụ na ndị egede na mbọsị bụrụ gboo enwere m ike nsị gị na obere akụkọ m ga-enye gị kịta na onye ọbụla ga-aga for research ya nwee ike dig to 12th century to 12th century bụ ebe nsogbu a nọ welu bido n'aka ndị eyalameya eh, bụ ndị ọcha mana m ga-edebe ya n'ụzọ ị ga-eji wee ghọta ya maka m ga-akpọkwana gị taata kpọmkwem na ihe kelu igbo agbụ bụ ihe anyị na-akpọ osu amadụ na ọbịa sị na ndị nke a bụ ndị nwe obodo na ndị nke ọzọ bịara abịa or na ha bụ ohu mana tutu nwa onye Igbo malụ ya bụ ihe bụ nke a kpọrọ caste system bụ nke mere originate completely n'ụwa niile bụ ndị bu ụzọ practice-be ya bụ the present day Asia India to be precise mana in as much as anyị digigolu into the past wee malụ ihe nọ on ground wee werezie ya bụ eziokwu wee pụta ọ bụla ihe ọya bụrụ ọ bụ na m breki begoro gị anyị toto anyị enwee ezi nghọta na ọ ya ka m ji wee chọọ inye gị islip tụ ya over maka na ọtụtụ ndị igbo makwa na ya maka na onye ji wee chịkọtakwa uche anyị ihe nwa onye Igbo na-eme during those era of civilization m ga-eji wee bịazie gwa gị ebe anwa obi nọ wee mebie eji weziela afa anwa ha na-akpọ wee kpọjọzie the afa e misuse-zie the afa ọ bụrọzi ihe ọ pụta na mbụ ka ọ pụtazi and m ga-ejizi ya wee maa atụ oge ndị ọcha bịara binye were tụba alụlọ e wee nwee m chetakwa afa pope anwa na vatican city ihe o mere bụ ihe a kpọrọ universal declaration ya ka onye ọbụla bụ ihe ọbụla bụ okwu mmụọ abụrọ ụdị mmụọ nke ha na-efe o wee nye iwu ka a ga bibibe ha gbube ndị ọbụla nọ na ya nyebe ha forceful conversion onye ọbụla kwetezie na ya esoro ụzọ nke christendom ọ bụrụ ya bụ na ha eritego ndị nke anwa n'uru oge anwa ka a na-anwụkọ ndị nke ume dị wee na-akpọga ebe dị iche iche wee na-alụ ọrụ bụ ebe ohu nọ wee bido bụ slavery oge ha na-eme ya bụ ihe ndị nke anyị na-akpọ present day arab na-emekwa nke ha these two agenda bụ ofu ihe ka ọ bụ mana ọ in different name ka eji eme ya ndị nke a na-eme nke ha n'afa islam ndị nke a na-eme nke ha n'afa eh, christendom the portuguese bụkwa another driver bụ ndị na-aga eme ensure ihe anyị kpọrọ slave route o wee bụ na the Portuguese ebugolu ndị a ụzọ wee bịa bata into this coast site na ụgbọ mmiri na ọ bụ ụgbọ amara bụ nke epeepe oge anwa nwa onye Igbo amalụ ihe dị iche na arụ ya o wee fụzie onye dị iche bụ ka ntutu nwa onye ọcha ji adị na ka arụ ya si welu dị wee fụ na ọ dị iche na ndị niile ya na-afụ o wee tie wee si ụmụnne m bịafụlụnụ bịafụlụnụ na mpaghara ebe a niile a na-asị bịafụlụnụ bịafụlụnụ mechezi ọ bụrụ ya bụ ihe ndị Portuguese delu wee nye mụ na unu asị Biafran territory a asụsụ anyị sụrụ bụ ihe anwa ọ bụghị afa anyị mana today anyị emego ihe anwa enyere anyị bụ afa ọ pụghị oduo ya na ọ ya bụzi afa nwa onye Igbo anyị zọbazie ya ka anyị nwee Biafran nation and all that mana ihe anwa abụla afa anyị ọ dịghị organic afa onye na-agafe agafe wolu welu nye anyị otu a ka o si wee dịrọ ihe mma atụ ma m ji wee gaa nye gị ihe anwa oge enwe igbo mụ ga-asị gị na igbo nwelu ee ihe dịka five layers or type of governance or civilization and n'isi ya enwere ndị anyị na-akpọ bụ ndị nke na-anọ n'okwu mmụọ bụ ndị nke anyị na-akpọ ndị osu ndị osu by right bụ high priest ndị nwere ike dị ebube ndị na-enwe communion with nature ha na-ebupụ ebupụ n'ịkpa ebe ahụ ha na-anọ welu na-agọ mmụọ na-agodo ihe na-eme n'obodo ọ because na ha achọghọ to be polluted by mind ha na-anọkarị ha na mmụọ a na-enwe mmekọrịta e wee bụrụ ndị na-edikteti ihe na-eme na ọ bụ ihe gaje ime wee nye ndị eze ndị ọzọ ọ na-abụrụ ọ bụrụ na e nwee ka o si welu dị ọ bụrụ ha ka a chọrọ wee pụba kedu ihe eji achọ ha apụ ọ bụ just na ịkpọ ya na ọ bụ ha nwa bụ ndị na-agalụ mmụọ ozi ọ dụghị enough osu originally ọ bụ gịnị ọ that language tata ka a na-akpọ professors ndị nke onyinye okike nyere onyinye ịmara ihe gbasara agriculture ka a kpọrọ osu ji a ka na-azị ya n'afa luo tata ọ bụghị maka na ha bụ osu ji na ọ bụ ndị osumenyi a na-azakwa dịka obodo e nwere ọtụtụ ngalaba dị iche iche nwe osu igwe e nwere ndị osu mmiri bụ ndị nke ị na-alụkwe n'ime nke ha bụ ndị na-eme ya kpọzie ndị nke na ha ndị nke a bụ ndị na-agalụ mmiri ozi bụzi ihe a kpọrọ owu mmiri o wee bụrụ ezi nwanne m nwoke oge anwa niile a na-enwe this term dịka o si wee doo anyị anya dịka anyị si wee malụ bụ ihe anwa ka anyị ji ndị a bụrụ ndị doro onwe ha nsọ na bụrụ ọ bụrụ na enwere onye a na-emegbu n'obodo ọ gbakwu n'okwu mmụọ ọbụla nke ị nwere ike ịkpọ taata temple na ọ bụ alụsị bụ the true meaning bụ alụ kwụsị maka na ihe eji edebe ebe mmadụ na okike ga na-akpakọrịta bụ ka ihe ọbụla bụ alụ daa dị niile mana nwa onye ọcha ama akpọlu ya n'isi o wee gbubiri ya kpọọ ya alụsị alụsị by right dịkwa iche na idol idol bụ na ị pịchara ihe enweghị ume dị ya enwebeghị ihe ọgụgọ dị ya and m ga-edokwe gị anya ihe m ji wee sị gị ihe ọgụgọ dị ya ndị a niile bụ ndị anwa a kpọrọ ndị na-agọ mmụọ ịgọ mmụọ ọtụtụ ndị be anyị kịta na-afụ ya ndị ụka na-eme ka anyị malụ na onye na-agọ mmụọ bụ na idol worshiper ọ bụghị eziokwu mana ọ bụrụ na ị kọwaa ya ị fụ na ọ dị na afa ha anwa dị n'ime asụsụ anyị kedu ihe bụ asụsụ anwa ihe ọbụla ị fụrụ a dị igwe a dị mmadụ naabọ na ọ karịa welu na-eme bụ ngọ ọgọ ọ ya mere ihe a eme mgba ndụ na ọ bụrụ na ihe adịghị ịbụa ịgba mmadụ nwee ike ịsị anyị na ọkụkọ a na-eshi ibe ya na ọkụkọ a na-agba ọkụkọ ibe ya na ọ na nkịta a na-agba nkịta ibe ya ha naabọ gakọtalụ ọnụ maka ịmụwa nwa bụ nke a kpọrọ mmekọ nwoke na nwaanyị ọ ọgbụgba ka ọ bụ na ndị anwa bụ ndị ya na mmụọ na-emekọta ihe a kpọrọ ha bụ ndị ọgọ mmụọ ọ bụrụ na m bịa nụọ nwa gị kịta abụ m ọgọ welu nye gị dịka ọgọ mụ ọ bụ wee nyere gị aka adị m ready ịbata be gị oge ọbụla m ji chọọ ị na-agafekwa na ịbata be m oge ọbụla i ji chọọ maka gịnị na mụ na gị nwee ezi mmekọrịta na anyị dịkwa iche mana anyị abịago bụrụ ofu site n'ihe jikọrọ mụ na gị ọ ya mere n'oge anwa na mmụọ na-abịakwanụ be mmadụ nọrọ ana otua ị mamakwa na ọ bụghị mmadụ ibe gị wee kụzielu gị ọtụtụ ihe ndị nka na ụzụ bụ ndị ị na-afụ ihe a ọ impression ọ mmụọ na-edu ha ije e wee mebe invention ihe gbasara ogene mma ọgụ tutu nwa onye ọcha wee bịa anyị amagolo ebe iron ore dị maka na anyị na mmụọ bụ ndị bụ ọgọ anyị na-abịakwute anyị n'ịkpa na-akụziri anyị nekwe ebe ihe dị otua dị gị gaa ebe dị otua na ị ga-enweta ya na i gwube ana na ị ga-afụ ya melu na anyị amagolo ihe bụ igwe anyị wee nwee ike wee lụba akwa nke onwe anyị ụfọdụ na-akpọ kpụmkpụm anyị enwebego weaving tutu nwa onye ọcha abịa mana iji wee na-echieta azụ na ị mago na ihe a memory lane go too large na ọ mụ na-eweta ya na ngem na ngem ndị e nwe niile ya na mmụọ na-akpakọrịta gbasara ihe gbasara agriculture bụ area of their specialization a kpọọ ha osuji nwa osuji ọ pụtalụ na ọ bụrụ na a sị na osu bụ complete slavery by the term and language anwa ị na-anụ nwa onye Igbo na-asụ e nwe onye bụ ohu welu nye ji the answer is no kama na amamihe ya zuru oke gbasara ka e ji akọ akụkụ maka na ji bụ the king welu nye nni ọbụla dịka ana Igbo si welu dị melu na oge ị ga na-abụta akpụ bụ nke ka bịalụ nyaa bụ nke sikwa n'aka nwa onye ọcha welu bịa through the Portuguese ma ọfụlụ elu bụ nke a kpọrọ pọpọ and so many other ones bụ nke bịara abịa ji anọgolo ọnọdụ na ya na ede ada azọ awara ọ maka na ọ bụ eze nni melu o ji bụrụ oge ọbụla na mba niile dị iche iche n'ana Igbo e wepụta oge e ji eme emume ji iji wee kenee the fertility god bụ the reproductive uh, uh, uh, power of nature bụ ndị na-akụziri ha nekwe ka ị ga-esi wee kụọ akwụkwọ a nekwe oge ị ga-akụ akwụkwọ dị otua dị otua o wee nwee ike wee mee so ha wee dụ highly inclined about agriculture ndị nke bụ ndị nke na-eme dịka eh, ndị ka anyị nwere ike ịkpọ taata asị gị na nke a bụ astronomies or astronomers ị bịazie ihe ndị igbo bụ ndị na-ene anya n'elu wee na-afụ ka ụwa si aga na ihe gaje ime taata ndị ọcha ka esi ghọta ya akpọba gị ya weather forecast hmm. mana oge anwa ọ dị nwa onye Igbo na-agwa gị site n'ihe ọ na-afụ n'ikuku na kpakpando na-ekwu ihe ga-eme n'arọ na-abịa na nri aghara emekwa ọfụma ama mechaa ọ dị anwa asị gị na ọ ga-emekwa ọfụma mana nekwa ka ọ ga-esi dụ na mmiri ga-akarịkwa na mpaghara dị otu a ihe a na-akpọ ndị anwa bụ dimkpa dimkpa anwa bụ gịnị di kpakpando di kpakpando dimkpa ya ndị dị highly inclined about the universe ihe ọbụla bụ ihe na-esogbu gị bụ ọya ụfọdụ pụtara amarọ ka esi eme ha ọ ha nwa ka a na-agakwuru jụọ ha ụdị ọya dị otu a dị otu a kee ka esi eme ya ha wee neba anya sị gị nee solution nee solution ọ maka na ha nwa na mkpa ahụ iji bịakwute ha na-adụ resolved because enwerọ ihe niile ọbụla nọ n'obodo a nọ n'ime ụwa a enweghị replica n'elu na ọ bụ ka esi eme ya na nsogbu mmadụ bụ ịmata ịmata anwa bụ na gị na mmụọ ga-erikobe nwụba gọọ ọgọ mezilu na gị nwa ịkpọ ha oku bụ ya bụ na ị na-agọ mmụọ ịkpọ oku ahụ ọ bụ gịnị ọ declaration ọ bụghọdụ prayer prayer bụ na ị na-ayọ ayịyọ ihe ị nwerọ mana ọ bụrụ na mụ na gị ra gị nwa bụrụ mmụọ mụ nwa bụrụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ mụ na gị na-enwe communication ada m ayọ gị biko m na-enye m na-declare na-ekwu ihe ọ bụ bụ ya bụ na onye Igbo na-agọ ọfọ anyị na-agakwa n'obele n'obele ka enwe ike wee ghọta ihe anyị na-ekwu otu ka o si wee baa tutu nwa onye ọcha wee mezie wee buzielu nsogbu ya wee bịazie n'uju ya anyị ama agazi break bezie down maka want of time hmm, ọ dị mma maka oge ọzọ ihe mụ nwa na-aghọta bụ na ihe osu a abịa jiri wee na-ekewa igbo na ọ bụrọ ajọ ihe osu abụrọ ajọ ihe na ya bụ ndị m ga-asị gị ndị edoro nsọ n'ala igbo bụ ihe ha bụ ndị na-anụ onu okike na-adịghị polluted a na-asị gị na ihe a dị set aside na ọ dụ sacred ọ ndị dị sacred ọ ngozi pụrụ iche ka ha bụ maka na ọ bụrụ na ha mee declaration na enwegodo onye aka ji ọ gbakwuru ha ha nwa kụọ ekwe n'obodo duru mmadụ wee dugharịa sị onye ọbụna na-akpagbu onye a na aka mmụọ abatagokwe n'ebe onye a nọ na ọ bụkwa na unu megidezie ya na unu ga-afụkwa na ọtụtụ nsogbu ga na-abịa ọ dị ka ihe a sịlụ gị n'akụkọ nke a kọọlụ anyị na akwụkwọ eji bịakwute anyị gbasalụ Cain na Abel a bịa mechie gwa gị na ya bụ onye bụ okike ha ha na-akpọ afa bịalụ mechie dee mmadụ ihe na- na- n'enu isi na ọ bụrụ na onye ọbụna gbuo ya na seven life will be taken in revenge akara anwa ị fụlụ e dolu onye a maka ihe ya na o metelu iji wee mee ihe ụfọdụ bụ ya mere eji asọ ka aghara igbu ya because nobody want to bear that wrath hmm. onye na mmụọ nwegolu ọgbụgba ndụ gọgolu ọgọ i mekpaa ya arụ ya bee akwa a na-agwa gị na a lot of heavy nemesis will fall on that person

wee jụ na ha nwa ama ekwekwe na ohu akọ na uche agbagolu ndị nke nọ n'ụnọ maka ha na ndị na-ebupụ n'ikpa ndị ọcha wee weta mgbamgba site na ndị ụka na ihe ha ga-abụzi bụ outcast hmm. e wee sọbazie ha dịka ndị lụlụ alụ ụdị ihe anwa adịbụrọ n'ana Igbo Igbo bụ ofu nwee ofu nghọta nghọta anwa dị n'ana Igbo bụ na ihe Igbo na-agba kemgbe ụwa bụ bọyị na-eme na ọ bụrụ na-abịa nnu nwa m nwaanyị topụtelu ọ na-aga di o duru nwanne ya nne na nna na ọ bụ nwa nwanne ya wee gaba di ebe anwa ka ọ ga-anọ dịka nwaanyị wee malụ ka esi edekwe nni ka esi enete nwoke ka esi e- a- asa nwa arụ ihe anwa niine anwa ọ na-amụta bụ ihe ọ ga-eji wee nyelụ ndụ nke ya aka oge o tolulu wee gakwanụ di nke ya ya mmadụ ije ọzụzụ yes ije ọzụzụ ọzụzụ anwa ka nọkwa unto this day bụ bọyị anyị na-agba ị na-eme nka na ụzụ e nwee ndị ga-abịakwute gị na-afụ ihe ị na-eme wee na-amụta ọ ga-abụrụ ọ bụrụ na ha kwụrụ n'ụkwụ nke ha ọ bụrụ na ị na-eme ọgụ na-eme mma na-eweta ọtụtụ ihe niile eji aga ọrụ ugbo ha nwa nwekwa ike mebe ya maka na ha amụtago ya n'aka gị ọ informal education dịka ndị ọzọ ji kpọọ ya hmm. melụ nwa onye igbo ka ji wee karịsịa ruo echi ọzụzụ anwa ị na-aga abụghọ nọ na a bịalụ golu gị igolu mmadụ gbaa ohu bụ alụ n'ala Igbo ka ọ bụ maka kemgbe ụwa Igbo na-asọ nsọ ọbara a na-asọ nsọ mmegbu mmadụ ọ bụzi oge ajọ ihe anwa ji wee pụtaba ka i ji wee fụbazi ọtụtụ ọgụ agha ebutebezi na mba dị iche iche onye na-alụ ọrụ n'ugbo ya awakpo ya kidnapụọ ya weluga enyi ozu na o gbuo ya na o mee ofu ihe na ọ ga lee ya ọ n'aka nwa onye ọcha ka ya bụ nsogbu bido pụtaba enyebe ha egbe nyebe ha mma dị iche ha ga-eji wee na-aga alụ ụdị ọrụ anwa ọ bụzi ebe anwa ka igbo ji ọ bụghịzi ofu ndị nke nọnyezielu ndị ọcha na-eriju afọ a na-edulu nwa ha in those early days na-agazi obodo ndị ọcha ha wee feel na ha emego arrive while ọ bụ ha bụ the greatest instrument e ji wee na-ana igbo n'iyi ọ ya ka o ji wee dị wee luo taa na mkpụrụ anwa ha tinyere n'ime anyị otu a ka ọ dị n'ebe niile ndị na-anụ ọgụ a sị na ha enweghị ike ịbụ eze buru ibu ndị nke sị na gị na ha ma anụ anụkọ di na nwunye buru ibu mana gị na ya bụ nwanne na-aza ofu nwa onye Igbo mana abịazie n'ọchịchị dịka ihe nke a ka mechelu ụfọdụ ebula ya ee ke ka ị ga-esi wee ga tinyelu nwanne anyị dị otu a ị makwa na onye nke anwa bụ ohu na osu na ha adachịrọ ya nwa bụ nsogbu nwa onye igbo ka luo echi mụ na-eme ka ị malụ na over 80 percent ọ dị embedded in our consciousness over 80 percent till nwa onye igbo amalụ eziokwu dị n'ihe a na anyị bụ ofu tutu ndị bịalụ wee gbaa anyị ohu akọ na uche wetara anyị different religion ọ ha nwa ji slavery bịa anyị amarọ ihe ọ bụ before nwa onye igbo adịrọ wicked or evil ike igbu mmadụ na ọgwụrụ unyi ya na ọ dakpo nwunye mmadụ n'ike mee ya alụ wee kpọrọ ya na mba ọzọ lefuo ya na ọ maghịzi ebe o si were bịa onye igbo adịghị emebu ya ọ ka nwa onye ọcha bịara ka e ji wee mebe ya then ndị anwa bụ the defender bụ ndị na-dictate ihe na-eme n'obodo dịka m ji wee gụgolu gị ka ha si wee ya bụ ndị nọ chu- m- chi ha nso nso bụ ihe e nwere ike ịkpọ high priest or chief priest Mm, ndị chi na-anụ ọnụ ha na-anụ ọnụ ha ha na-anụkwa ọnụ mmụọ bụ ya bụ the true ọgọ mmụọ ndị a ka a bịa mebezie ọ dịzịa ka ọwa ha bụ ajọ mmadụ ọ bụzi ajọ mmadụ while ha nwa bụ the special breed and defender of the people ọ dị mma na nghọta nke m o wee bụzi na ọ dị ka ndị a bịara abịa oge a fụzi na ụdị ndị a na ha ma megbu ha otu esi emegbu ndị ọzọ maọbụ na ha mee na ọ dịka e nwee mmụọ na-eche ha mezie eji baa ha afa sị eluna ha nso ee eh, kọtọbazie sizie na ha bụ osu na ha bụ outcast dị ka esi kwuo na ha nọpụrụ onwe ha iche
ekene m gị kenekwanụ ndị ọma na-ege anyị ntị n'ụnọ dịka m si wee kpụrụ n'ọnụ bụ ebe nke anyị madebelu ezi nwanne mmadụ tutu igbuo ihe dị ọcha n'obi mmadụ ị ga-enye ihe dị ọcha anwa ajọ afa hmm. ajọ afa anwa bụ ihe nwa onye ọcha nyere mụ na unu ka anyị weli ya na ha nwa bịalụ dịka ọtụtụ akwụkwọ si welu dee oge ha na-agagharị bụ nwa onye ọcha m chetakwa akwụkwọ anwa anyị gụkwalụ m ga-emekwa ka ị malụ ọ dị present day Benue State ewee gakwu nwaanyị anwa dịka esi dee n'akwụkwọ anwa wee na-ajụ ya ọkwa unu ji mmadụ achụ aja onye ahụ sị ya ee ya ekwukwala ụdị okwu a ọzọ na ya anụbeghị ụdịdị ihe a na ntị na ihe ya ji achụ ihe eji achụkwanụ aja bụ ọkụkụ na anụ na mmadụ ịga egbu mmadụ ibe ya bụ alụ ka alụ edele ya n'akwụkwọ anwa ọ bụ iji wee zikwuo gị na afrịka gbasara igbu mmadụ na imegide mmadụ ibe ha bịara abịa na be anyị ndị anụnwa bụsị ndị ji okwu ezi onu enwerọ ka ị ga-esi wee weta mgba mgba ka onye eziokwu wee kwe gị ka ị thrive except na inyere ya bad name ndị anwa bụ ndị bụ the adherent bụ ndị ọ na-achị bụ ndị ọ na-ezi ozi ị gazie pollute the mind of these people na onye a na-alụrụ ọrụ bụkwa demon na ọkwanụ ekwensu gị hapụkwa ya wepụkwa ya n'uche unu jụ ya jụọ ihe niile unu anụkwana ha na ọ baghọkwanụ uru imekọ ha nwa asọbazie ndị anwa oyi while ọ bụbu respect ka a na-enye ha respect anwa a na-enye ha bụ adịghị ekwe ka ihe ọbụla bụ mkpagbu mmetụ ha ka ha yala ibe arịrị mere ọ bụrụ na ha na-abịa na mmiri ịbịachulu mmiri onye ọbụla agbanyebelu ha kwanyelu ha ugwu just like you would respect an elder walk into an auditorium or audience dịka ndị dị nsọ dịka ndị dị nsọ
so a na-avụ ha dịka ndị dị nsọ ndị ọ ga-abụrụ abụ na imegbuo ha na mmụọ so ha ga-abọ ọbọ n'ebe ọ dị ukwuu so otu a ka o si wee dị nwanne m ajọ afa ahụ enyelụ ha ka ọtụtụ ndị bịara tote na-abịakwa nwa onye ọcha na-ada acha akwa na-enye ọtụtụ ihe a na-enye na-eburu ihe dị n'ala anyị na-ana bụ nke eruo kịta achọpụtagoro nke bụ eziokwu dị n'ime ya na ndị a bụ ihe ọzọ ka ha ji maka ya wee bịa ebe a anyị ewee bidozie wee kpọbazie onwe anyị asị anyị abụghịzi ofu ekene m gị ọ dị mma ee na nchịkọta okwu ee ama m na e we ndị ọzọ were ajụjụ ee ga-ajụ ofu ajụjụ ma ọ bụ ee tupu a na-ekpekọtasị ewere onye were ajụjụ n'ihe ọzọ kụziere anyị ugbu a ọ dị mma ọzọ ee eh, nke eh, na nchịkọta okwu ihe niile e kwuru ebe a gosi na igbo niile bụ ofu na gboo mana ọ ndị ọcha bịa fụzie na ewere ndị eh, na-efe igbo mere na igbo dị ile oge ahụ wee butezie nkewa ka e wee wee ike ee wee merie ahụ oge ahụ dịka ha conquergoro ndị ọzọ ka esi ekwu ya otu a ka ọ dị achọgide ka a ga-esi wee mee ndị Igbo ebutezie nkewa n'etiti ha otu a kwa ka ọ dị n'ebe niile ofu ihe anwa ka ha ji wee gaa mana ọ nke a bụzi nke ka wee jide anyị karịdị ọlị ka ọ ka wee jide ndị anyị nwee ike mkpọ ndị yoruba ma ọ bụ hausa maka na ebe a ka ya bụ ihe nọ were bịazie n'uju ya maka anyị nwa bụ ndị na-esolu ihe mmụta were na-apụ melụ na ị bịa na mba ụwa niile anyị ka wee gbasosie nwa onye ọcha ike enweghị ebe ndị ọcha niile ị ga-elu ị ra afụ nwa afọ igbo hmm. so site na ya bụ ihe anyị wee nwezie a greater division which the last one ha mebezikwere bụ ịmake sure na a cutụ line finally from our root bụ ya bụ isi na-awa gị ebe ọbụla a nọ na-asị gị na ọ ndị village na-eme gị afọ ọbụla taa gị a sị gị na ọ ndị village na-eme gị ọkwa ịnago village efuzie na ọtụtụ ga na-agwa gị tata my papa say I be ibo my mama say I be ibo mana o nwerozikwa ike ịganwu be nna ya anwa maka gịnị ụjọ anwa atinyegolu religion bụ propagator of lies and fear atinyego ha enweghịzi ụmụnna gị na ụmụnne gị ị ga-abịa nso ọ dị extent o luzilu ọ bụ just na o luzilu maka ihe gbasara osu na ọ bụ ihe a mana magwalụ na even before that time eji wee kpọba osu dịka anyị ji wee lụtụ aka ha gwaghịzikwe gị maka ume bụ ndị nke a na-akpọ ume enwere a lot ọ ga-abụrụ m kwube hmm. ọ ka buru ibu hmm. about seven types eh, adị eh, ihe bụchi usoro ya na ha yi enwe eh, ike anyị ga na-ewere ya na n'oge ọzọ ekwubezie ma osu o ma ọbịa ma mm, nke osu ka a rụtụgoro aka ugbu a ihe na-agwa ya maka osu bụ na ọ bụ ndị kwusiri ike na chi ha ihe m na-enye gị kịta na mpaghara kịta mụnwa bụ onye Ugbawka ọtụtụ ndị enwe a na-enegara anya na ọ hanwa bụ osu bụkwara ya ga-eji ọfọ osu bụ ohu ọ na-abụ a ga-eji ọfọ mba ha na-agọ aja ana jikọrụlụ nkanụ anyị a wee maa atụ wee gaba n'ebe ọdọ- ọzọ niile dị iche iche ọtụtụ ndị enwe a na-efe ilu na ha bụ outcast bụ ndị bụ the special breed ha na thrive in so many things ha na-eme bụrụ ya bụ ndị nwe obodo yes mmụọ dị ha na-arụ bụ ndị nwe obodo maka na this bad name e nyere ha ka eji chọ na ha bịala abịa mana why ọ bụ ha na-agọ mmụọ obodo onye bịala abịa ọ na-agọ mmụọ obodo melu na enwere ihe onye ojii meketelu ka ọ ga aga nye ya ọ ga-abụlụ pope maka na onye ọcha enweghị ike ikwe ka onye ọbịambịa bịa gọba mmụọ anwa ọ na-efe na be ha bụ chi ya otu a ka o si were dị go and check the history ọtụtụ ndị niile nọ n'ukwu mmụọ na-eme n'obodo na-aga ịfụ na ọ hanwa bụ ihe na ebe anwa bụ the special breed na ha ghọtara na this thwarting bụ ihe bịa mee anyị na ha dị n'ilo na ọba asịzie na nke a dị iche nke a dị iche igbo bụ ofu hmm. igbo bụ ofu hmm. ọzọ anyị na ndị enwe niile bụ ndị gbakọtara ọnụ hmm. wee zaa igbo wee bụrụ igbo bụ ha bụ igbo ofu ihe ka ha na-defend ihe igbo na-emebu bụ ịfụ nwanne gị bụ oge a na-migrate ị nwere ike ịga ahịa ịfụ nwanne gị si gị na ya na-akọtakwanụ ji mana ji ya adị emeta na ụdị aja ana nke ya nọ ị sị ya bịakene nwanne m ọ maka na ị ma na igbo bụ ofu ọ bịazie na be gị anwa ị nye ya afụ ana ọ na-akọ ji anwa ọ na-emete ọ dị mma ọ nationalize ya nụọ nwaanyị ebe anwa dịka o si were kwesị wee ruo echi a ka na-nationalize in different places mana onye nweghị nationalize ya n'ebe ọzọ ọ na-abụ ohu na be nna ya wee pụba nke ahụ bụ ashị ọ bụrụ e nwecha ọtụtụ ndị igbo kịta na nwa na ama natara nwuji bụ ndị gachara amerịka na adam enwe ndị nọ europe enweghịzi ike ịma be nna ha kịta because ha adịgo too old to come back home while ha bụcha bona fide sons and daughters of igbo before they left for township Eh, ọ- ọ- ọzọ eh, maka ịchịkọta eh, ihe em, miri emi i kwuru na ọ ndị nwe obodo na-agọ mmụọ be ha Eh, nke mere na ụfọdụ n- ndị ọzọ nke bịara a- e butere nkewa n'etiti ha na mm, ụmụnne ha bịazi na-asị na mm, ụfọdụ jiri ike wee banye ịgọ mmụọ obodo na ha anaghị adịte ndụ aka ha ma adụte maka ọ bụrọ ha ka e nyere ọtụwa ya n'aka ada awata ya n'anya ịma na abịa welu dịka m ji gwa gị this pollution bịa dị too large hmm. na anyị ama ekwuchi ya sọsọ n'ebe a maka na anyị nwelu nkem nkem one na one hmm. iji welu chịkọta ihe anyị na-ekwu ebe a ọ ya ka iji wee fụ na ndị be anyị na-agwabu gị okwu asị gị na ada azọ eze azọ ee eh? in other word na ihe na-eme onwe ya mere ụfọdụ nwere ike ịjụ ịjụ gị kịta na-asị gị ah, Onyebuchi ọ bụlụ afa ọ bụkwalụ ajụjụ hmm. ifụkwa onye ọzọ afa ya bụ Chibuike ọ sagokwa ajụjụ anwa Chinwendụ ọ sagokwa ajụjụ anwa otu a ka o si welu dị oge mbụ aka ji ọfọ osu igwe ee eh, ugbeja and so forth and so on ada azọ ya azọ ọ ndị nọ mmụọ nso na-asị na-ekwu ihe onye a bụ e trainbe ya in that category mana mgba mgbe e wetaziela anyị after ihe gbasara ndị ọzọ ndị chili Iyọm ndị kalụ mma niile bụcha instrument of truth Igbo ji wee bilu bụ the true custodian of cultures nwa onye ọcha wee wetakwaziela anyị nke a na-akpọ igwe tata na-anọghọ na omenala Igbo mbọsị bụrụ gboo ịfụzie kịta ịfụzie na na-azọ igwe azọ hmm. so ndị uche chọrọ iji tụrụ igwe wee refute oge na a na-azọ ya azọ maka na ha dị political ọtụtụ ndị anwa niile echiri igwe tata kedu ebe ha na-aga ị ga-afụ ha n'ụlọ ụka hmm. ebe ha ji afa onye mbịambịa wee na-ekpere ana mmụọ mana ịkpọ ha sị na ha bụ custodian of culture ọ bụrọ custodian of culture ka ha bụ ha bụ alụ mere Igbo a na-ahọta ha dịka esi ahọta ndị ọchịchị na a obodo na-ahọta ha and onye na-enye certificate of operation bụ ofeke egbubeghị ewu egbubeghị na na ya mara ihe dị n'ọdịnala ụfọdụ n'ime ha amarọ ihe gbasara ịnyịnya na ọba efi and ọ bụrụ na isorọ usoro ha bụ ụzọ ha chọrọ ka isoro bụ ndị gọọmenti abịakwanalụ gị asambodo ihe anwa niile eji eme ya bụ gịnị ọ to tell you that na o tego gọọmenti etiti ọ bụ ndị ọcha hibelu na-achọ way to further pollute our culture and tradition ọ ya bụ ihe melu afụzi onye ga-adụ loyal ga-ewetakwu alụ karịa ewelu certificate nye ya Hmm. even na ọ bụgodu na ndị ahụ ọ bụrọ obodo ji aka ha rọpụta ya a ga-enye ya ka ya na ndị be ha ga-enwebe nsogbu
ọ dị mma ee ajụjụ a o the same pattern anwa nwa onye ọcha setịlụ bụ the standard ka a ka ji arụ ọnụ a lot of government agencies ọ bụghị for our good most times ọ dị mma ee ee okwu a miri emi mana anyị ga na-ewere ya na nge na nge ọzọ e nwezi ka ajụjụ bụ na ị chọọ ịjụ ajụjụ akara ekwentị a nọ n'ihu onyonyo gị ka ị ga-eji wee nwee ike wee jụzie ajụjụ ọzọ n'ụbọchị ọzọ na n'oge ọzọ ụmụ ihe dịka ume ọzọ ama m na ị ga-ewepụta oge kọwakwa maka ume m ga-akọwakwa ndị nke fọlụnụ ndị nke fọgasị nke okike mm. dịka m si wee madebe mm. e nwezi ka o si dị ị kpọọ n'akara ekwentị a ị fụ n'ihu onyonyo gị maka ajụjụ ọzọ anyị ekene gị rinne
daalụ rinne